Daoibh a chairde, is mise Diarmuid Ó Mathúna, agus i dteannta le Gaelchultúr, le ceiliúradh a dhéanamh ar Sheachtain na Gaeilge, beidh mé chun a thaispeáint daoibh cén chaoi le ceann dos na hoidis is mó a shamhlaítear le hÉirinn a dhéanamh, sé sin stobhach na hÉireann, nó stobhach uaineoile. Tá uaineoil álainn agam anseo as Conamara, gearrtha ina chiúbanna. Stoc uaineoile. Mura bhfuil sé sin agat d'fhéadfaí stoc sicín nó stoc mairteola a úsáid. Pórtar nó leann dubh. Plúr, cainneann, oinniún, gairleog, cairéid agus prátaí. Mar sin, gan a thuilleadh moille, tosóidh muid. An chéad rud gur gá dúinn a dhéanamh ná an uaineoil a fhriochadh agus déanfaidh muid é sin i bpota mór ar féidir é a chur isteach san oigheann agus claibín air. Mar sin, téifidh muid beagáinín ola istigh sa phota, Táimse ag úsáid ola síl ráibe ós rud é gur féidir é a dhéanamh in Éirinn. Agus táimid chun beagáinín plúir a chur ar an uaineoil fhéinig. Cabhróidh sé seo leis an anlann tiubhú beagáinín ar ball. Mar sin, cuirfidh muid beagáinín salainn. agus beagáinín piobair, isteach sa phlúr agus cuirfidh muid an t-uaineoil tríd. Díreach tá muid ag iarraidh é a bhogadh thart go dtí go mbeidh plúr ar gach rud. Agus anois déanfaidh muid an uaineoil a fhriochadh i mbabhtaí. Níl tú ag iarraidh iomarca uaineoile a chur isteach sa phota ag aon am amháin, nó ní thiocfaidh dath deas agus uigeacht dheas ar an taobh amuigh. Anois, nuair a bheidh beagáinín dath tagtha orthu, bainfidh muid amach iad agus déanfaidh muid an chéad bhabhta eile. Anois an chéad rud eile gur gá dúinn a dhéanamh ná na glasraí a ullmhú. Táimid chun tosú leis na hoinniúin, an ghairleog agus an chainneann. Agus cuirfidh muid na hoinniúin ag friochadh ar theocht íseal. Beagáinín ola agus isteach leo. Ansin ullmhóidh muid an cainneann. Gearrfaidh muid in dhá leath é agus gearrfaidh muid ina slisíní é. Agus isteach leo san freisin. Beagáinín salainne. Agus dhá ionga dheas gairleoige. Braithim go bhfuil gairleog agus maróis go hálainn i gcónaí le uaineoil. Agus isteach leis freisin. I ndáiríre níl muid ag iarraidh dath a chur ar rudaí, díreach iad a bhogadh. Is fiú an claibín a chur air ar feadh tamaillín agus cabhróidh sé iad a bhogadh beagáinín. Anois fhad is atá siad san ag cócaireacht ullmhóidh muid na cairéid. Fhad is tá siad breá glan ní gá fiú an craiceann a bhaint. Bain an barr. Gearr síos lár báire iad agus ansin tá muid chun iad a ghearradh ag uillinn le cuma dheas a chur orthu. Anois tá na hoinniúin agus an cainneann agus an ghairleog ag éirí deas bog. Cuirfidh muid an uaineoil ar ais isteach leo. I dteannta leis na cairéid, agus beagáinín maróis. Agus isteach leo, cuirfidh muid an stoc ar fad, agus an leann dubh. Á, tá boladh álainn uaidh sin. Anois, fhad is atá sé sin ag teacht chun fiuchta, ullmhóidh muid na prátaí. Bainfidh muid an craiceann. agus gearrfaidh muid ina gceathrúna iad. Anois, nuair a bheidh an stobhach ag fiuchadh, cuirfidh muid na prátaí isteach ar an mbarr. Cuirfidh muid an claibín air agus isteach leis san oigheann ansin ar feadh uair go leith ag céad seasca céim. Agus sin é réidh! Tá na prátaí deas bog agus tá an fheoil deas cócaráilte freisin. Anois, tá muid chun beagáinín peirsil a ghearradh suas. Cuirfidh muid spúnóg deas stobhaigh isteach i mbabhla. Agus cuirfidh muid beagáinín peirsil ar a bharr. Beidh sé sin iontach blasta anois agus is bealach álainn é le ceiliúr a dhéanamh ar gach a bhaineann le cultúr na hÉireann le linn Sheachtain na Gaeilge. Tá súil agam go dtaitneoidh sé libh, a chairde. Uaimse agus ó Ghaelchultúr, slán go fóill!